Beidh an chéad chlár sa tsraith nua de Seó Spóirt le feiscint anocht ag a leathuair tar éis a hocht, ach anois díreach, seo linn ag Comhrá.
Go mbeannaí Dia dhaoib agus tá céad míle fáilte romhaibh isteach ag clár na seachtaine seo. Bean as an Rinn i gContae Phort Láirge a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin í Dóirín Mhic Mhurchú. Thall i Sasana, i Liverpool, a rugadh í, ach tháinig sí féin agus a muintir anall go hÉirinn, go Contae an Chabháin, sa mbliain 1939. Istigh sa bpríosún i Luimhreach a rugadh a hathair Donncha, agus beidh cur síos aici dhúinn ar an scéal sin. Inseoidh sí dhúinn faoin Rinn sa lá atá inniu ann, agus rinne sí turas breá, bail ó Dhia uirthi, sna blianta siar ar bhád anonn don Astráil. Ar ndú, Bhí sí scór blianta freisin ag obair mar iriseoir ó thaobh raidió agus páipéir dhe nó go bhfuair sí tinn i 1991. Dóirín Mhic Mhurchú do chéad fáilte ón Rinn. Go raibh maith agat, a Mháirtín. Dhá dtéinn go dtí scéal t'athair i dtosach agus go dtáinig sé ar an saol sa bpríosún, níl sé baileach chomh dona agus a cheapfá, mar déarfá. Níl.
Is. go raibh a athair siúd ag obair mar Warder sa phríosún. Sin an rud a tharla. Tá sé.
Agus ba dochtúir a bhí ann ab ea? B'ea. Sea.
So, sé an chaoi a ndeachaigh sé anonn ansin go go Sasana ag saothrú a chuid oibre ab ea agus. Sea. Sin é an chaoi a dtáinig sibhse ar an saol agus an scéal sin ar fad. Sin é go léir. Sea.
Anois,
bhí sé ag iarraidh theacht anall agus rinne sibh é sin. Cé fáth?
Bhuel, bhí ehm bhí an cogadh a' teacht, 1939, agus bhí eagla air go nglaofaí air isteach in arm Sasana. Sea. Agus bhí ar ndó.
Ha ha. Agus ní ní raibh sé ag iarraidh dhul san arm? Ó ní raibh ar aon chor. Ní raibh.
No. Agus cén fáth ansin gur go Contae an Chabháin a tháinig sibh nuair a tháinig sibh anall? Eh.
Díreach tharla sé gurb é sin an áit go raibh áit ar fáil dó, go raibh dochtúir an Chabháin ag díol a thigh agus an cleachtadh a bhí aige ansin agus tháinig sé Ceannaigh sé é sin é. Ó, tuigim anois. Sea. So bhfuil cuimhne bhreá agat ar Chontae an Chabháin, a bhfuil? Níl. Nach bhfuil?
Dáiríre.
Bhí mé thar n-ais uair amháin agus sin a méid. Ní fhaca mé an-chuid sóinseáil ann ach mar sin féin ní hé an áit. Nuair a bhí mise óg. Sea, tá a fhios agam.
Ní hé an áit chéanna é.
Sea. Agus ar imigh tusa anonn ansin a Nóirín, ndeachaigh tusa ar ais go Sasana théis tamall blianta?
Eh, chuaigh mé ar ais nuair a pósadh mé. Ó, sea. Go dtí Cardiff sa Bhreatain Bheag. Ar phós tú thuas? In Éirinn? In Éirinn, i mBleá Cliath. Sea.
Aha.
Agus chuamar trasna ansin. Mhm. Agus bhí cónaí ort i gCardiff? Bhí. Mhm. Agus shílfinn nach raibh mórán fonn ort fanacht ansin ach an oiread? Ah, tá Cardiff ceart go leor. Huh. Ach eh, chuamar as sin go dtí Londain agus níor thaitnigh sé pioc liom. Níor thaitnigh? Níor. Huh. Agus tar éis sin rinne sibh a n-intinn suas go ngabhfadh sibh don Astráil? Sin é díreach.
Hmm. Bhíomar bréan de Londain. Turas breá a bhí i ndán ansin dhuit ar an mbád so. Cúig seachtainí.
Chúig seachtainí.
Yeah. Tá sé chomh maith duit a bheith ag inseacht dhúinn anois faoi na chúig seachtainí sin. Cé. Ah bhí sé go hálainn. Cé as ar fhág sibh i dtosach?
Southampton is dóigh liom. Yeah. Agus chuamar i dtír in Gibraltar. Em san Iodáil in Naples is dóigh liom.

Bhí said go raibh sé sin i ndán dhuit, thú féin agus d'fhear, Éamon, go ndéana Dia grásta air, agus, agus beirt chlainne libh. Beirt, bhí beirt againn ag an am. Sea. Anois, cén fáth, mar a déarfá, ní, ní, ní, ní laethantaí saoire a bhí anseo chor ar bith dhaoib anois. Cén fáth go ndeachaigh sibh don Astráil? Bhuel, bhíomar bréan de Londain agus bhí. Is dócha roinnt gréine uainn. Sea, ach ar ndóigh, d'fhéadfadh sibh a thíocht abhaile go hÉirinn as Londain, raibh cúis ar leith faoi, le, le, le Australia? Ní raibh, dáiríre, ach bhí, ní raibh an-chuid oibre in Éirinn ag an am. Hmm, sea. Agus, agus céard a rinne sibh thall ansin nuair a, nuair a chuaigh sibh anonn? Chuamar chéad uair go dtí Brisbane agus chuamar as sin go dtí áit an-iargúlta ar fad in Queensland, Jacob's Well. Bhí m'fhear céile ag obair ar le comhlacht siúcra agus bhí sé ana ana-iargúlta ar fad. Bhí sé cois farraige. agus bhí em cána siúcra ag fás ann hmm. agus bhí em an-chuid iascaireacht eh, cad a bhí ann hmm. bhí sé ag iascaireacht de de hmm. eh, eh, sé gan. is mó. Ó, sea. Yeah. Sea. Agus bhí an-chuid an-chuid seoltóirí ann, seacht seacht agus. Tá, sea, sea. Bhí siad chun tóir ceart. Aha.
Agus eh, an t-aistear anonn ansin, ra- raibh tú tinn ná, ná, ná tada, bh- ní tháinig tinneas Ní na raibh. fear? No.
Eh. Bhí sé go hálainn. Eh. Raibh daoine eile anois tinn a raibh? Bha- bhfaca tú daoine nó raibh an aimsir go maith? Eh, bhí an aimsir go han-mhaith ach amháin a dul tríd an Bay of Biscay. Bhí sé sin garbh. Bhí go leor daoine tinn ansin. Anois, táimid ag caint ar na seascadaí leis sin, leis an turas sin. Is mór an jab cuimhniú céard a tharla inné, Doreen, ach níl aon chuimhne agat céard a tharla an lá sin. Mórán daoine ar an mbád, meas tú raibh míle duine ar an mád?
Ní dhéarfainn go raibh an méid sin ann. Ní raibh. B'fhéidir sé nó seacht gcéad. Tá a fhios agam, sea. Agus bhí, bhí béileachaí breá agus chuile shórt le fáil ar feadh an. Bhí, bhí.
An-dheas. Raibh sé costasach a raibh? Níor chosain sé orainn ach deich bpunt an duine. Bhí scéim ag Rialtas Sasana le fáil réidh dínn is dócha. Ha.
By dad. Deich bpunt. Deich bpunt, Bhí mé ag goil a rá go rugadh an t-am mícheart ar fad muid go mbeadh muid in ann a bheith thall ann ar deich bpunt. Ó bhí scéim acu ab ea? Sea.
Hm. Agus, an scéim seo thiúrfadh sé anonn ar dheich bpunt thú? Ach bhí ort geallúint go bhfanfá dhá bhliain ins an Astráil. Hm.
So, cuir i gcás ansin mura dtaitneodh sé leat, bhí tú coinnithe ar aon, chaithfeadh tú, ní fhéadfá an geallúntas a bhriseadh, bhféadfadh? Ní fhéadfá.
Sea. Agus. Agus nuair a thiocfá ar ais bheadh ort do shlí féin a dhíol air thar n-ais.
Ó chaithfeá féin íoc anall. Yeah, yeah. So, cén bealach anall a bhí agaibh? Ar bhád eile ab ea? Sea.
Bád Iodálach an uair seo. Ha. Bhí sé an-dheas ar fad. Bád as Sasana a bhí i dtosach agaibh, ab ea? Yeah. Ha.
So bád Iodálach anall. Agus a raibh sé sin, raibh sé sin daor le theacht abhaile? Meas tú? Bhí sé... Ní cuimhin liom anois cad a bhí ar... A bhí sé níos mó na deich bpunt? Is dóigh go raibh sé céad rud éigin punt an duine. By dad.
Bhí an. Sea. Agus nuair a tháinig sibh anall ansin, ar, ar, ar, ar ais ar thalamh tirim na hÉireann, mar a déarfá. Cá ndeachaigh sibh agus Cá dtí a chuaigh sibh blianta ann? Bhuel, bhí m'fhear céile Éamon ag obair do Gael Linn agus chuamar ar dtúis go dtí Ciarraí, go dtí Baile an Fheirtéaraigh agus ansin an Bhlarna agus ansin an Rinn. So, raibh tú do chónaí i mBaile an Fheirtéaraigh? Bhí, ar feadh trí mhí is dóigh liom. Muise raibh.
Is cuimhin liom go maith é mar bhí mé ansin nuair a maraíodh President Kennedy. Is cuimhin liom mé ag cloisint fear an phoist ag teacht chun a rá le gach éinne go raibh sé marbh. So i mBaile an Fheirtéaraigh i gCiarraí a bhí tú an lá a maraíodh Kennedy. Is é fear an phosta a dúirt leat é.

Sea.
Agus cé mba as Éamonn, beannacht Dé leis? As Eochaill. Eochaill i gCorcaigh. Chorcaí, yeah. Tá a fhios agam. Agus Gaeilgeoir a bhí bhí ann féin ag ar ar chas sibh ar a chéile trí Ghaeilge mar a déarfá? Conradh na Gaeilge a bhuaileamar ar a chéile. Ó b'ea? B'ea, Ha.
yeah. Agus bhí an bheirt agaibh bainteach ó ó Ó, sin. ó, ho, Se- se- ó bhuaileamar le chéile. Agus deireann tú anois gur thóg tú do chlann le Gaeilge thall san Astráil. Ehm, raibh siad ag dul ag an scoil ann? Bhí eh, an cailín is aosta. Sea. Clíona, bhí sí sin ar scoil ann. Sea, bhí sí ag an scoil ann. So, an mbeadh Béarla acu bit freisin anois, raibh Béarla... Bhí Béarla, Spáinnis agus eh, Gaeilge ag Clíona. Sea.
mar bhíomar bhí Éamon ag obair leis na hAirgintíní i Londain agus bhí flat againn thíos fén Ambasáid agus bhí bhí sí ag éisteacht le Spáinnis an lá ar fad So bhí an Béarla aici ón radio agus mar sin de, daoine timpeall. Bhí an Gaeilge aici uainne agus bhí Spáinnis aici ós na daoine sa tigh. Sea, ab fhéidir. Agus raibh mórán de mhuintir na háite thall, na hAstrálaigh anois, bhur gcuid cairde, nuair a thagaidís isteach ar cuairt nó le haghaidh greim le n-ithe agaibh, raibh siad ag déanamh iontais gur, gur Gaeilge a bhí agaibh. Bhuel, déarfaidh mé leat now, bhí na hAstrálaigh fhéin, bhí siad an-chairdiúil, ba chomharsain an-mhaith iad, ach eh, mhaslóidís tú go dtí na súile.
Mhaslóidís tú? Muise! Dá ndéarfá le bean Éireannach, an maith leat mo hata, mo hata nua abair, déarfaidís, oh yeah, tá sé an-deas. A ndéarfá le bean Astráil you're frightened, deir sí. Muise.
Ní bhfuil sí. Ní thiúrfadh sí aon aon aon bhréag, no. Ní thiúrfadh.
Ní thiúrfadh. By that. Shíl é go mbeadh beagáinín macántacht iontu agus go ndéarfaidís go bhfuil sé maith go leor féin. No, it's kind of fear amháin ag teacht isteach ann agus bhí ag pacáil ag teacht abhaile.

Nach aisteach an dream iad. Is aisteach aisteach fad iad. Bhuel hé b'fhéidir go n-iarrfas bean Astráile faoi go mbeadh hait an-mhór uirthi. Caithfidh mise rádh an bealach a bhfuil tú réitithe go gleoite in éindí linn anocht le do chuid dathannaí deasa. Ní haon Astrálach tú. Ní hea, níl aon mhianach Astrálach ionam, nílim. Fan linn anois go fóilleach is beimid ag caint leat arís i gceann cúpla nóiméad agus sibhse chomh maith sa mbaile ar ndóigh linn. Fanaigí linn, beimid ar ais ag caint le Dóirín Mhic Mhurchú théis na bhfuagraí seo.

Céad fáilte ar ais ag an gclár Comhrá agus Dóirín Mhic Mhurchú as an Rinn i bPort Láirge ag comhrá liom anocht. Bhínn ag éisteacht leis an raidió fadó a Dhóirín is bhíodh tú ar an gclár spóirt ansin agus chríochnaíteá suas i gcónaí agus seo í Dóirín Mhic Mhurchú ins an Rinn. B'éigin duit éirí as i 1999 de bharr tinnis ach cén na laethantaí móra a gcuimhníonn tú air ó thaobh do chuid spóirt agus tráchtaireacht spóirt agus ag scríobh go pháipéir agus rudaí?
Bhí ana-chuid díobh ann. Thaitin sé go mór liom. Tá sé deacair a rá. Sea. Dáiríre.
Ach bhí níos mó ná spórt i gceist a'd anois. Ó bhí mé ag déanamh nuacht agus spórt. Bhí.
Bhí tú ag scríobh bhí tú ag scríobh gon gon sean phreas nach ea, an Irish Press a b'ea? Bhí an Press, an Independent, an Times. Sea. Agus an Herald agus iad sin. Ach ní ní ní spórt a bhí tú ag scríobh scéalta bhaineann bhaineach le Port Láirge a b'ea?
nuacht, scéalta nuachta. Scéalta nuachta. Yeah.
Cúirteanna agus comhairle contae agus iad sin. Bhítheá ag go leor cúirteanna anois agus rudaí. Bhínn. Bhí.
Dún Garbhán, Ceapach Choinn, Tulach an Iarainn, iarthar Phort Láirge agus Eochaill. Sea. Agus ó thús. Ó bunaíodh an Raidió na Gaeltachta, bhí tú ag obair dhóibh mar thráchtaire spóirt nó ag inseacht na scóranna dhóibh ar chuma ar bith? Sin is ea, thosaigh mé, sea. Agus ar leis an raidió thosaigh tú nó raibh tú ag obair leis na páipéir roimhe sin?
No, leis an radio a thosaigh mé. Muise ab ea? Yeah. Aha. Agus ansin chláraigh mé leis an NUJ. Á, tuigim. Agus chuaigh. Bhuail tú ag obair leat. An Pápa é. Agus a b'éigean dom ansin a bheith ag cur glaochannaí ar dhaoine Dé Domhnaigh le haon chlár spóirt go mbeadh na torthaí ar fad a'd. Gach Domhnach gan teip ar bith, b'fhéidir orm.

Bhínn ag cumadh scéalta agus ag scríobh altanna stairiúla a leithéid sin.
An mbíonn scéalta fíor ar bith san Ireland's Own nó na ceanna sin a. Bhuel bíonn scéalta fíor agus.
Ach tá a bhformhór cumtha dáiríre, an bhfuil. Sin é, yeah. So cé faoi a mbítheá ag cumadh ansin a Dóirín? Cé faoi a mbíodh tú ag scríobh ann?
Aon oíche nach bhfaighinn codladh dhéanainn suas scéalta i m'intinn agus an lá dár gcionn ansin scríobhainn iad.
Ó scéalta tubaisteacha nó scéalta grámhara
nó. Scéalta grá agus scéalta altanna stairiúla a leithéid sin. Bhfuil sé Níos éasca anois nó níos níos deacra scéal grá a chumadh ná scéal grá ceart a inseacht a Dóirín. Hé? Is deacair a rá. Is deacair a rá.
Ach fuair tusa sách éasca an scéal grá a chumadh. Fuair mé.
Sea, sea. Sin é.
Ach an bhliain 1991 is níl níl mórán scríobh déanta ó shoin a'd. D'imigh do ghrá geal uait, d'fhear, agus fuair tú babhta tinnis. Fuair mé. Ní bliain mhaith a bhí 91 dhuit.
drochbhliain ceart. Tharla gach rud ag an am céanna.
Cé is túisce a bhí d'fhear caillte nó go bhfuair tú stróc.
Sé seachtainí ina dhiaidh sin.
Sé seachtainí ina dhiaidh sin. So raibh tinneas ort roimhe, raibh tú ag aireachtáil tinn, tada? Ní raibh, tada.
Ní raibh aon tuairim agam Dhúisigh mé maidin amháin agus bhí an chaint imithe orm agus chuir an doctúir go dtí an ospidéal mé agus bhí mé coicís ansin agus just bhí orm gach rud a thabhairt suas ar fad.
Bhí. Yeah. Ach céard faoi do chuid siúil agus do lámha agus mar seo? Ó, buíochas le Dia. Tá siad sin ceart.
Bhí sin ceart go leor. Níor chuir sé isteach ar aon chor orm, sé sin. Raibh tú in ann caint nuair a dhúisigh tú? Bhí, ach mar, bhí mé mar a bheadh meisceoir.
Sea. Bhí jab a'd leis? Bhí jab agam leis, é.
Sea. Sin é.
Agus th'éis coicís san ospidéal ansin, bheadh an chaint ag teacht ar ais go léir a chéile arís? De réir a chéile.
Sea, ach i gcónaí má bhíonn tuirse orm, éiríonn sé níos measa. Muise ab ea. Yeah.
Agus ar dhúirt siad ansin leat, eh, dtuigeann tú, buíochas le Dia ní- ní- níor tharla tada go aon- go hiondúil le stróc fá- bíonn- bíonn leathláimh le duine nó- nó taobh, eh, bíonn sé- bíonn sé as- as- as mothú mar déarfá, ach ní- ní tharla sé sin buíochas le Dia. Buíochas le Dia. Eh, Ach eh, cuireadh ar, em,

Is dóigh liom go bhfuil an ceart aige. Raibh tú tabhairt, raibh tú ag ithe rudaí, nó b'fhéidir ag ithe an rud nach bhfuil aon mhaith ann a deir siad ach sé is deise le n-ithe. Raibh tú ag ithe rudaí a chuirfeadh an cholesterol suas? Yeah, bhuel, deir siad gur feoil an rud is measa ar fad. Cén rud?
Feoil.
Feoil? Yeah.
Agus...
Feoil dhearg is dóigh? Yeah.
Is ba bhreá liom é. Ach taobh amuigh de sin ní bheadh aon rud ró-dhona agam.
Sea, sea. So tá tú ag coinneáil leis an rud a. Ceimic. Sea. Bím ag coimeád leis. Chaith tú anois bail ó Dhia ort go b'ea nó raibh jab a'd suaimhneas a dhéanamh th'éis thú bheith tinn. Níl mé ag caint anois ar ar cúpla mí th'éis a thíocht as an ospidéal. Chuaigh tú ar ais ní, nach? Ab in nuair a bhí tú feabhsaithe go maith th'éis bliain nó mar sin.

Nó an mbeadh sé róthrom ar an intinn agus rud. No, ní bheadh dáiríre ach dúirt na dochtúirí liom just stop it. Dúirt. Gan aon rud a dhéanamh.
B'fhéidir go raibh an iomarca brú oibre freisin ort ar ndóigh. Is dócha go raibh.
Bhí mé ag obair sé lá sa tseachtain. Muise bhí. Agus tá, bhí, bhuel bhí neart scríbhneoireacht déanta roimhe a'd. Scríobh tú leabhar Bealach na Bó Finne. Sin é.
Ach tá tú ag scríobh leabhar eile faoi láthair.
ha, mar gheall ar an ceann atá á scríobh agam fé láthair, is as Béarla atá sé seo, mar saghas Stair Chontae Phort Láirge atá ann. Almanac. Deir gach lá don bhliain cad a tharla. Ó, go b'ea. Yeah. Agus ní bheadh díol air as Gaeilge, ní bheadh go leor Gaeilgeoirí ann.
Sea. I mBéarla a bheidh sé. Sea, i mBéarla a bheidh sé seo. So tá, tá cur síos ann céard a tharla ar an gcéad lá go January 1945 deir muid nó rud éicint nó nó Sin é tír.
Agus cé chomh fada siar agus atá tú ag goil
Chomh fada siar agus is féidir go.
Sin freagra maith chomh fada siar atá tú in ann. No, bíon ort Rudaí a d'fhéadfaí a bhailiú ó gach aon áit. Tá sé. Cén cur síos a dhéanfá ar an Rinn sa lá atá inniu ann? Céard a déarfá? Dá mbeinn ag iarraidh dul go dtí an Rinn inniu agus thú ag dul á dhíol ar an margadh liom, céard a déarfá liom atá ann? Tá fadhb an-mhór againn sa Rinn anois. Tithe tithe, tithe ar fud na háite. Dá ndéanamh ab ea? Yeah. Tá na feirmeoirí ag díol talamh le tógálaithe, tógálaithe ag tógaint b'fhéidir seacht nó hocht déag i bpáirc. Rud maith é sin dhuit, an gceapann tú?
Rud an-dhona mar ní Gaeilge, is lucht an Bhéarla ar fad atá ag teacht. Sea.
Agus b'in le rá gur. Béarla atá le bheith sa Rinn amach anseo. Tá an-eagla liom gur mar sin a bheidh sé. Sea.
Bhuel, tá mé buíoch dhuit. Beidh fhios againn sna laethanta amach romhainn ar ndóigh cén chaoi a ngabhfaidh na tithe sin agus rud agus tá mé buíoch dhuit faoi theacht ar cuairt againn go Conamara. Dúirt tú liom níos túisce go raibh tú sa gCeathrún Rua agus. sna hoileáin agus in Oileán Gharmna san aimsir a caitheadh agus b'fhéidir go dtabharfá cuairt síos ar an taobh sin sula ngabhfá ar ais go dtí an Rinn. Dóirín go raibh míle maith a't. Fáilte romhat Mháirtín. Fáilte romhat féin. Agus fáilte romhaibhse a bheith arís inár gcuideachta an tseachtain seo chugainn le cúnamh Dé nuair a bheas muid libh le clár eile ag an am céanna. Ach sin é a bhfuil anocht againn agus bígí féin anois ag caint agus ag comhrá go ceann seachtaine agus thar rud ar bith eile,

Craiceáilte faoi spórt. Ag aireachtáil an choimhlint uait? Tá leigheas na faidhbe ann. Breathnaigh ar shéasúr nua spóirt TG4. Seó spóirt gach Aoine, GAA beo gach Domhnach agus súil siar le GAA 2008 gach Luan. Ná déan dhá uireasa!